Blacom TV cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma Blacom TV jabaranin filɛbagaw an b'aw fo dan tɛ foli min na k'a jira aw la k'a fɔ nin an sigilen aw ka jɛmukan kɛnɛ kan an bɛ min wele ko Blacom boloya Blacom boloya ale bɛ tali kɛ alamisa o alamisa a ka paji Blacom sanfɛ la k'a jira an kanubagaw la k'a fɔ ko nin an sigilen a kɛnɛ kan bi an ka wele sen bɛ mɛtiriba dɔ ma a b'an bolokɔrɔ yan an bɛna mɛtiri ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na yanni an ka mɛtiri ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an b'a jira an kanubagaw la k'a fɔ k'u ka paji eme k'a pataze n'o kɛra u bɛna kunnafoniya tɔ sɔrɔ sanga ani waati ɛɛ grand mɛtiri i ni ɲakuma bɔn ani ɲakuma ne tɔgɔ mɛtiri ye karimu kulubali u b'a fɔ ko Diable Rouge Diable Rouge aa ok Aa ne yɛrɛ ja tigɛra parce que tellement que n ye mɛtiri ye a bɛ bilenman na bi cogo min na n yɛrɛ ɲinɛna ka n tɔgɔ fɔ kanubagaw ye halisa aw ka kalandennin don élève pratiquant Buwa Lamini Kone caman bɛ n wele ko mɛtiri Buwa bi grand mɛtiri min b'an bolokɔrɔ yan a ko k'a tɔgɔ ko Diable Rouge aa bilenman dun b'a kan na aa ok mɛtiri Diable Rouge i yɛrɛ ye sentiri Kɔmi degegɛrɛ baara in kɔnɔ a la ani i bɛ ka di ni jumɛn de kɛ dɔnku an b'a daminɛ di na fɔlɔ i bɛ ka di jumɛn kɛ ani i ye di na i ye degegɛrɛ a la ala tun ka barika dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛ wale ɲɔgɔn dɔn an sigi ala la ka a ye ɲininka diyara ye ne yɛrɛ bɛ di ye kunkushɛli de ye

aa donc o kɔrɔ ko jɔyɔrɔba bɛ mɛtiri ba in bolo dɛ ala k'a ɲa ka d'a ma inshallah donc o kɔfɛ mɛtiri Diable Rouge walima kalanbulon dɔ b'i bolo bamakɔ kɔnɔ yan walima mali kɔnɔ n'a sɔrɔ kalanbulon dɔ b'i bolo yan walima n'a sɔrɔ kalanbulonw b'i bolo parce que kalanbulon dɔ b'i bolo o ye kelen mhm. walima ni dɔw b'i bolo o ye mhm. caman ye donc n'i bɛ se k'i da don o la an ye mhm. ani a sigilen don yɔrɔ min na ka se k'o fɔ an ye pour que lajɛlibagaw bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. alhamudulila eh, ɲininkali diyara eh, kalanbulon bɛ n bolo i ye ɲininkali fɔ k'a walawala sisan n'i ko kalanbulon b'i bolo o b'i n'a fɔ kelen mais n'i ko ko a b'i bolo u b'i bolo wa donc o ye hakɛ min b'i bolo n bɛ ala tanu bi n ka kalanbulon bɛ

dɔnku bakɔrɔbabugu cɛ ni muso bɛɛ folen don bi aw ka mɛtiriba de b'an bolo kɔrɔ a k'a partager k'a aimer inshallah donc mɛtiri nin sali min b'i bolo nin ɛɛ den musomaninw de ka ca kɔnɔ wa walima cɛmaninw de ka ca kɔnɔ walima

o cɛmanninw musomannin fana b'a la dɔnku a bɛɛ dɔ de bɛ sali ninnu na ala sɔnna si la an b'i fo dan tɛ foli min na hali bi ka ɲininkali sɛmɛ i la mɛtiri dabilenuru ne b'a fɛ k'a dɔn i ye arts martiaux daminɛ san min na waati min na n'a sɔrɔ i hakili b'o dati la ka n'a bila fo bi la donc a bɛ san joli hakɛ bɔ bon n bɛ ala tanu k'a barikada komi anw ye mɔgɔ ye eh, ala m'an garijɛ don kalan na ten kosɛbɛ senfili ni bolofili ɲini an ka fitinin dɔn o la min ye kalan tɔ ninnu ye ala m'an garijɛ don o la kosɛbɛ ne yɛrɛ ka arts martiaux daminɛli k'a fɔ ko k'a daminɛ ko n ye n ɲɛsin a ma yɛrɛ o san bi saba ni wɔɔrɔ de ye ɲinan ye ah, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ye caman k'a la an b'a fɔ ko sun ah, ok Eh, donc eh, i ko ko i bɛ kunfo min kɛ k'o ye shaolin de ye i bɛ se k'i da don shaolin na dɔɔni ka dɔɔni walawala an ye o la mhm. pour que parce que shaolin a a nana cogo min na an bɛna tila ka se o ma ɔ mais n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don a branche dɔw la mhm. pour que lajɛlibagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la mhm. o bɛ diya n ye kosɛbɛ. N'Ala sɔnna bon alhamdulilayi nin ɲininkali diyara n ye. Parce i bɛ karate sali caman ye a ye fa ko sali mɛ i bɛ taa a sali tan jɔ ɲɔgɔn kan k'u ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ a si ni si ka baara tɛ kelen dɔnku o ye taabolo ko de ye parce que kunfu ye taabolo yɛrɛ dɔ ye n'i ye baara kɛ taabolo min kan i b'o taabolo baara de kɛ n'a fɔra ko i ye kunfu sa ye mɛ kɔ ka baara ko baara ma kɛ kelen ye o tɛ se ka a ka o tɛ se ka dɔ bɔ a la qu se ka dɔ bɔ a la a bɛ i n'a fɔ du kɔnɔ i denw b'i bolo i y'a dɔw la masɔnya la ka dɔw la baaradenya la ka dɔw la sofɛriya la mɛ o tɛ se k'u bɔ i ka denya na u bɛɛ duden dɔ de donc kunfu shaolin branche de bɛ ten komi i yɛrɛ ko a nacogo ko an bɛ tila ka se o ma o hali n tɛ bɛrɛ dɔn a la mɛ mɛ fitini nazere o ma ni ala sɔnna a ma n bɛna ka dɔn na ni fɔ a la inshallah dɔnku an tɛ n'o bila daga da jiri da la bilen parce que a ka ca a la fɛ lajɛlibaga dɔw kɔnɔma don waati in na mɛtiri i bɛ se k'i da don o fitinin na k'o fɔ an ye kunfu shaolin nana cogo di mali kɔnɔ yan walima e yɛrɛ fana y'a sɔrɔ cogo min na dɔnku n'i ye dɔɔnin fɔ a nacogoya la e yɛrɛ fana y'a sɔrɔ cogo min na i bɛ se k'i da don o la dɔɔnin an ye

kunfu sawulini mɔgɔ min nana n'a ye mali yɛrɛ kɔnɔ o ye mɛtiri sɛki kulubali lasi ala ala ka hinɛ a la a fatura bi n ka gran mɛtiri min bɛ yen n'o ye mɛtiri sirimo soso ani mɛtiri siniwa dara siniwa dara donc olu de y'a sɔrɔ mɛtiri sɛki de bolo donc anw fana de y'a sɔrɔ olu bolo sisan ne yɛrɛ ka mɛtiri fɔlɔfɔlɔ o ye mɛtiri sirimu de soso o de ka bilan siri ne cɛ la ka na se fo nuwari ma mɛ kalan tɔ kɔndira siniwa dara bolo ka don la ka taa tasi bolo kan an ka foli bɛ ka mɛtiri ba ala sɔnna ala ka hinɛ an ka mɛtiri la ala k'a dayɔrɔ ala ka barika don a ka du la ne dɔɔnin fara yɔrɔ in kan sɛki nali ka bɔ afantiri la ni kunfu sawulini o y'a sɔrɔ an ka gran mɛtiri bɛ sudukani fana n'o ye siniwa dara ye mɛ a y'a ye kunfu baara de y'a ja donc ale fana bɔra kunfu de la sudukani na ka taa baara in kalan mɛtiri sɛki de bolo donc anw ka sɔrɔ sababu de ye o de ye sisan inshallah hali bi an bɛ lajɛbagaw fo k'a fɔ u ɲɛna k'u ka page in u ka aimer ka partager n'ala sɔnna a ma u bɛna kunnafoniw dafalen sɔrɔ gran mɛtiri welewelekan jumɛn de b'i bolo ka lase denmasaw ma pour que hali bi an ka se k'u la kɔnvɛnki u ka se ka denw don arts martiaux la cogo min na sabu hali bi eh, ne yɛrɛ ka faamuyali la ani dɔw tɛmɛna plato kan yan olu y'a jira k'a fɔ hali bi ko mɔgɔ min bɛ antrenema na o de ka dɔgɔ ni minnu ma don a la fɔlɔ donc welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin denmasaw ma alhamdulilah an bɛ ala tanu an b'a barika da welewelekan min bɛ n bolo o ye halisa minnu don don antrenema na faamuyabaliya yɔrɔ de don u m'a faamu de sinon n'i y'a faamu i tɛ sɔn i den ka wolo ka se a ka mɔgɔkɔrɔbaya ma k'a sɔrɔ i m'a don arts martiaux dɔrɔn kelen na arts martiaux la fɛn kelen kama dɔrɔn bamakɔ yan fɛn o fɛn bɛ don mɔgɔ ni ordonnance cɛ i ka tun'o fara i ka jate kan i den bɛ ni mɔgɔ kɛnɛ tɛ san kɔnɔ a bɛ bana siɲɛ tan a don arts martiaux la n'i y'a don arts martiaux la a bɛ bana kɛ siɲɛ tan arts martiaux b'a jɔ ni seegin ye a tɔ fila ze b'o de san mɛ o bɛ fɛn o fana sigi denbatigi ka k'i da kɛrɛfɛ o la man k'i da kɛrɛfɛ la ni den b'i bolo ko a tiɲɛnen don i bolo ko bandi yɛrɛ yɛrɛ don i fɛ yen e dun fan bɛɛ de kɛɲɛnlen don a la taa a don arts martiaux la olu b'a dilan k'a d'i ma f'u yɛrɛ bɛ fili a ma donc an ka laɲini tun ye mɛtiriw k'u jija denmansaw bɛɛ k'u jija u ka an faamu anw ye den kalannaw de ye anw tɛ den cɛnnaw ye fɔlɔ dɔw tun b'a fɔ ko arts martiaux ye bandiya kalan de ye ani anw yɛrɛ b'a daminɛ waati min na kuma fasugu bɛɛ dɔ fɔra anw ma an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba tun tɛ jɛn n'an ka arts martiaux ye an tun b'an dogo k'a kɛ de mɛ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ de a dabɔra ka mɔgɔ de dilan a ma dabɔ cɛnni kama ni cɛn don ɲama tɔn sɔrɔ a la ni fɛn don k'a ma ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na san dɔrɔn y'a kun bila i m'a kɛ diinɛ dɔ la diinɛ si tɛ ko y'a ko y'a kɔn diinɛ bɛɛ y'a laɲini k'a kɛ de donc ne kɔni ka wele da k'a ye denmasaw k'an faamu u ka den n'an ma an k'u dilan ka di u ma n b'a fɛ k'o fɔ denmasaw ɲɛna o faamuyara mɛ e yɛrɛ kelen don ka hakilina jumɛnw de ta pour que e ka se ka denmisɛnnin ninnu mara mm. pour que e ka se k'u kolo mm-hmm. sabu i b'a mɛn ko bagan bɛɛ n'a gɛn bere don bagan bɛɛ bɛ gɛn ni bere kelen mm-hmm. ko nka ko mɔgɔ jamakulu bɛɛ n'a gɛn bere don donc e yɛrɛ kelen bɛ ka e, se ka laɲini jumɛn de ta pour que i ka se k'i ka mɔgɔ ninnu kolo wala pour que mɛtiri dɔw bɛ yen halisa kamanagan b'olu la donc ni mɛtiribaw b'an bolo kɔrɔ mm-hmm. n'u ye min d'an ma an yɛrɛ bɛ

e tɛ se k'o kalan denmisɛnnin bɛ fɛn ye a tɛ a ɲɛ ko dɔn a tɛ a tiɲɛ ko dɔn e de b'a bila o kan i b'a fɔ ko a fɔ ko nin kɛ sisan e b'i kɔ di i b'a sɔrɔ a bɛ ɲinɛ o kɔ mɛ n'i ye tɔɔrɔla kɔni sigi i bɛ se k'a kalan e tɛ se f'i ka kɛ mɔgɔ dusu majɔlen de ye pour que ka se ka mɔgɔ kalan mɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ka kalan bolo an kana ɲɛ ta olu ma ko denmisɛnnin de ye siniɲɛsigiba de ye ni denmisɛnninw y'a faamu a faamu denmisɛnninw ye don na mɔgɔkɔrɔbaw de ye ne yɛrɛ fɛ denmisɛnnin min bɛ ne bolo o ɲɔgɔnna tɛ ne bolo mɔgɔkɔrɔba la bi parce que n'i ye ne ka salle kelen na jasi wo minɛ i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ denmisɛnninw ka ca ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan donc ne tun bɛ wele min da dɔrɔn o ye bi ye denmisɛnninw u k'a la ka mɛtiriw fana faamu min bɛ k'i la so ko gɛlɛman tɛ k'i la ye n'i nana sa ni gɛlɛman kɛra i la n'i ko n tɛ taa bilen bon an mago bɛ laɲini min na o tɛ sɔrɔ faut que denmisɛnw fana k'o faamu k'a fɔ anw tɛ mɛtiriw jugu ye ee hali ne yɛrɛ ka salle la dɔ de taara a sɔrɔ a den pininen don n y'a dɔn an tɛ mɔgɔ bugɔ ten mɛ an ka bugɔli bɛɛ ye caman ye punition de ye an y'a sɔrɔ a pini mɛtiri a pini min bɛ ɲɛfɛ o y'a pini denmasa de nana a don na ka na a den ka jigin ka bɔ punition in na ko ale den tɛ bila nin na an k'a ma e den tɛ bila nin na mɛ n'i y'a ye y'a bila an b'a fɛ k'a kalan de puisque a ye min kɛ n'a bilara nin na siɲɛ wɛrɛ a tɛ sɔn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma mɛ n'a ma bila a la a bɛ bɔ a la cogo di donc an k'a ma n'i den tun tɛ se ka bila an fana tɛ se k'i den kalan n'a tɛ se ka tɛmɛ sira in fɛ donc an b'a ɲini olu la ɲɔgɔnnaw denmisɛnw k'u hakili t'o la N b'a fɛ k'o wele o ci français unhun denmasaw fana ma inchallah inchallah denmasaw bɛna nin mɛ n'Ala sɔnna u bɛn'u janto nin na inchallah k'a fɔ n'i ye den di mɔgɔ ma kalan sugu o sugu la unhun i k'a to yen a k'a lamɔ a ka lamɔ cogo la n'Ala sɔnna inchallah n'Ala ka diɲɛ ye awɔ donc maître i bɛ se k'i da don nafa la nafa minnu sɔrɔla baara in kɔnɔ unhun k'a daminɛ i ka baara daminɛ la mhm. fo ka na se e, bi ma mhm. donc i ye nafa minnu sɔrɔ a la mhm. e, hali champion forme b'o la donc nafa dɔrɔn quoi hali ni nafolo min bɛ ka sɔrɔ a la n'i da don o fana la o tɛ kɛ baasi ye bon an bɛ ala tanu n bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se k'a fɔ an ma fɛn sɔrɔ an tɛ se k'a fɔ an ka fɛn sɔrɔ parce que mali arts martiaux in ye taabolo min na bi mun de don n'i ye mali kung-fu baara yɛrɛ kɛ a sɔrɔ kama i b'a bila ni salle yɛrɛ datugu mais i bɛ se ka to o taalen kɔnɔ sɔrɔ fana bɛ se ka kɛ a kɔnɔ fana i n'a fɔ min na n da don dɔɔnin na k'a walawala parce que n'i y'a jateminɛ sɔrɔ ta fanfɛla la a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ a bɛ relation di ni mɔgɔba caman ma

Alhamdulillah n bɛ ala tanu mais ne ye balo siri tɛ arts martiaux la ne yɛrɛ commercial de nka mais arts martiaux kɔnɔ kalo mana sa dɔɔnin dɔɔnin min bɛ sɔrɔ a bɛ se kɛ a kalosa waati min a bɛ muin tɛ ye mais k'a fɔ ko de ko i bɛ se ka baara yɛrɛ bila ko salle yɛrɛ b'i bolo o sɔrɔ kama o sɔrɔ n'i y'i to o la i b'i ka salle datugu an tɛ se an tɔgɔ ma maître maître k'i tora ko salle dɔrɔn bolo yan kalo wɛrɛ ka se kalo wɛrɛ ma o y'a sɔrɔ a kɛra baara ye mais ne ka kunun élèves ani bi élèves ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kunun taw bɛ nɔ mais bɛ se bi taw fana bɛ ka tɛmɛ kunun taw kan parce que ko ko an ka nafa de fɔ mais bamanan kɔni min kɛra kana dogo fitiriwale o ye sɔni wala sɛ sɔgɔli ɲɛkɔrɔ ne ka élève moto kura san ka taa jɔ ko maître ko a clé don ko maître hɔn an y'a ye i bɛ min na o sɛgɛnna donc an nana nin d'i ma ka taa jɔ n ka moto jɔlen kɛrɛfɛ n ka so kɔnɔ mais est-ce que i b'a k'o tɛ nafa dɔ ye a b'o sen ne ma mun y'a sɔrɔ arts martiaux don mais a nafa a n'a ɲɔgɔn caman i n'a fɔ da ka se min ma nka an bɛ se k'a fɔ an ye nafa dɔ sɔrɔ a la n'a fɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ a la i yɛrɛ y'i da maga question filanan na ko gɛlɛya min sɔrɔla a la donc k'a daminɛ arts martiaux in daminɛ la i fɛ ka na se bi ma i ye gɛlɛya min sɔrɔ a la i hakili tɛ se ka to a bɛɛ la mais i bɛ se k'i da don dama dɔɔnin na pour que an fana k'an janto a la yan an taa waati cɛ baara o baara n'a fɔra ko nafa b'a la a bila i kun na ko tɔɔrɔ furu b'a kɔnɔ n'o y'a gɛlɛya ye

mɛ ni tuma don baara sen fɛ ka sali ka an bolo fɛ ka laban ni sali jiginna ka sɔrɔ ka na so donc a tora ka fan taara entraînement kɛyɔrɔ la an y'an to la fo na a ye kɔfɛ ni lege nana ɲɔgɔn faamu a y'a ye tu an bɛka ka baara in kɔni de ka taa kɔfɛ a kɛlen k'a dɔn mɛ an tɛ ka bɔ an cogo la an tɛ ka yɛlɛmɛ k'a bila ca ni sira kan a y'a ye k'a fɔ ja mɔgɔ bɛ se kɛ bon o kɔfɛ fana a gɛlɛyaba yɔrɔ ye jumɛn ye

ka an bolo di ɲɔgɔn ma mɛ k'a fɔ ko ne ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a min yɛrɛ b'a to arts martiaux yɛrɛ n t'a fɛ k'a kɛ mɛ o gɛlɛya sugu ma o sɔrɔ a kɔnɔ ok an bɛna hakili to o la grand maître ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'e yɛrɛ dɔn sisan grand maître yɛrɛ yɛrɛ ye jɔn de ye mais maître diable rouge ye jɔn de ye a bangera min a bɔra dugu jumɛn na ka n'a sɔrɔ bamakɔka de don walima a bɔra dugu dɔ de la ka na yan voilà donc mɛtiri yɛrɛ ka dɔ fɔ an y'o kan donc kuma laban o kuma in laban kɔnɔya la mhm. mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ mɛtiri yɛrɛ ɲɔgɔnna ye mhm. donc o kan ka mun de kɛ pour que a kɛ mɛtiri yɛrɛ mhm. ni ala sɔnna insha Allah nin diyara n ye ne yɛrɛ eh, ne tɔgɔ karimu kulubali mɛ ne yɛrɛ ka dugu ye n bɛ bɔ kolokani kolokani région de zango eh, cercle kolokani mɛ an ka famille yɛrɛ o ye n bolona Mɔgɔ ye ka na fɛn ɲini de la bamakɔ yan ka don arts martiaux taabolo kɔnɔ la fo ka na kɛ mɛtiri fitinin y'a kɔnɔ mɛtiriba tɛ mɛtiri fitinin don n kɛra o y'a kɔnɔ bon ni mɔgɔ i ko question laban na ko mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ mɛtiri yɛrɛ ye mɛtiriya tɛ sɔrɔ ni baara tɛ diable rouge min bɛ ne ka tɔgɔ kun bi baara de y'a se ne ma ne yɛrɛ m'a da ne na fana wa o tɔgɔ min ne yɛrɛ ka kulu tɔgɔ ye ja fana de ye mun y'a se baara ye donc k'an don démonstration ninnu kɔnɔna na ni ne yɛrɛ na ka baara kɛ min ye tɔgɔ yɛrɛ da ne na a ba ye ne bɛ baara kɛ fo ka bɔ adamadenya kɔnɔna ka na jinɛya kɔnɔna na donc a y'i to commentaire yɛrɛ la k'a fɔ nin bɔra donc nin ye jinɛ yɛrɛ de ye nin ye jinɛ yɛrɛ de ye donc nin ye jinɛ yɛrɛ ye o yɛrɛ yɛrɛ min ka se ka tɔgɔ yɛrɛ tun ka kɛ diable rouge ye n tɔgɔ b'o la bi ɔ n'i ko mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ diable rouge ye ɲɔgɔnna ye k'u ye mɛtiri ɲɔgɔnna ye bon a tɛ se ka sɔrɔ ni baara yɛrɛ tɛ b'a fɛ k'o de fɔ f'i ka baara de kɛ tant qu'i ma baara kɛ n'i y'a da yɛrɛ la n'i jɔra a kɛnɛ kan a n'a fɔ a diable rouge bɛ min kɛ ka kɔrɔ an b'a dɔn min ye e bɛ k'a da yɛrɛ to ye fiyewu wala n b'a fɛ ka yɔrɔ de fɔ eh, ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ diable rouge ye i bɛ baara de kɛ ala k'an kɛ baarakɛla donc an b'a fɔ an filɛbagaw ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ eh, toujours an ka to baara in kɔnɔ wala k'i ka publicité kɛ ani an ka kɛ partenaire ye donc i bɛ se ka weleli kɛ numéro la numéro min dɔ ye 60 40 97 62 donc a ye page in partager a k'a aimer n'Ala sɔnna a ma mɛtiriba fɛn fɛn bɛna plateau la a b'a bɛɛ sɔrɔ bi ta ye diable rouge ye a man nɔgɔ dɛ jinɛ bilenman ale de b'an fɛ yan donc diable rouge labɛn jumɛn de b'e bolo sini ma sinikɛnɛ ma ka a ɲɛsin mali arts martiaux ma dɛmɛ la bi an sigilen filɛ nin ye yɔrɔ min na e bɛ se ka min fɔ an ɲɛna lajɛbagaw bɛ se ka faamuya ala ɲininkali ka diyara kosɛbɛ parce que n'i y'a ye ko i bɛ ka nin baara in kɛ y'a kɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'a fɔra ko i b'a fɛ ka dɛmɛ de kɛ o jamanadenw ye i ka taabolo kan ka dɔn fɔ la arts martiaux yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ de y'a fara n ka jɛntigɛ baara de kan fɔlɔ mali ye mali y'a dɔn an seko ye min an b'a kɛ mali m'a dɔn an seko ye min an b'a kɛ mais anw ka dɛmɛ yɛrɛ jumɛn anw bɛ ka denmisɛnnin minnu former ka bila o caman de bɛ la sisan la sisan caman de bɛ armée la sisan ɔ ne hakili la n'i ye cɛ dumanw labɛn labɛn ka don armée kɔnɔ yan o ye dɛmɛ dɔ de ye dɔ de ye mali ye mais hali ni ɲɛ mali ɲɛmaaw m'a dɔn anw yɛrɛ bɛ ka min kɛ duguma an de b'o dɔn anw ɲini ka laɲini ye olu n'a ɲɔgɔn ka caya ka se ka mali sankɔrɔta baraji kelen tɛ dɛ art bɛɛ de ko don

Mhm. Donc olu an ka kan ka dɔ de fana sɔrɔ k'a fɔ olu ye mhm. u k'o dɔn mhm. donc e yɛrɛ hakilina na welewelekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin o ma asimi n'a ka jama komi ale b'an kunna bi eh, alhamdulila an bɛ yɔrɔ min na bi cɛn ne yɛrɛ a kɛnɛ ko ka di ne yɛrɛ ye ah, a ka di n yɛrɛ ala ka ɲɛ d'a ma a bɛ baara min ala ka a ɲɛ a bolo ala ka laban a bolo ah, bon an ka weleweleda ye min ye an bɛ ka mɔgɔ minnu former ci tɛ an sɔrɔ k'an ka ka mɔgɔ fari minnu bila ka taa u b'a ɲini yɛrɛ ka fɔn de ye mɛ n'i y'a sɔrɔ ni papi dɔ bɛ na ayiwa mali araro kɛlɛ fedirason mɔgɔw ni papi in nana di dɔnku mɔgɔ minnu b'a n'u labɛnnen don a y'u taa nin bolo in fɛ u bɛna don te na mɛ ne yɛrɛ bolo ye dɛmɛba dɔ de ka ɲɛsin an ma an bɛ se y'a fɔ an jatilen nɔ fana mɛ n'o ma kɛ fo an ka mɔgɔ yɛrɛ b'u labɛn yɛrɛ ka fɔn na ka tigiya sɔrɔ ka taa o bolo kan an sago ye jamana ka dɛmɛ kelen filanan ye min u k'a la mali mɛtiri kɔrɔ bɛ fedirason minnu ye u k'u se ka u ye dɛmɛ na se foyi ye tan de an bɛ mɔtɔ la an bɛ mɔtɔ dan ne la an bɛ ka kalan kɛ u t'a sɔrɔ yɔrɔ jɔlenba yɛrɛ t'an bolo k'o y'an ka karatekɛ yɔrɔ ye n'an tɛ min ka kuru kɔnɔ an bɛ dɔw ka so kɔnɔ n'olu mɔgɔ sɔrɔ ma don an bɛ taa min A bɛ taa ka so kɛ arts martiaux tigɛ ka so kɛ so a fɔ o ye mari ariko dadatɔ de dɔnku fo u k'a lajɛ de ka yɔrɔ di an ma an bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min n'o kɛra o ye dɛmɛba ye ka ɲɛsin an ma ala ka amina ka jama kɔmi a dan ye sokɛkɛ an b'a fɔ u ɲɛna k'a k'a hakili to an na ka se ka yɔrɔba dɔ labɛn k'o d'an ma mhm. donc o ka kɛ i n'a fɔ balontan terrain ninnu bɛ cogo min na olu ɲɔgɔn labɛn ani ka annexiniw labɛn ka d'an ma ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma toujours a ye page aimer a k'a partager n'ala sɔnna a ma faamuyali tɔw bɛ kɔfɛ a bɛn'o sɔrɔ eh, maître ni eh, arts martiaux mhm. kɛlɛkɛ an bɛ min kan bi n'o ye kunfu sawulin sawulin wala an bɛ sawulin de kan muso min ninnu b'a la e bɛ se ka ladilikan jumɛn d'olu ma pour que u ka se ka u hakili nɔgɔ bɔnɛ hali bi ka baara in kɛ ka ɲɛ ani min ninnu ma don a la fɔlɔ ani min ninnu bangebagaw kelen don k'u bali donni n'a la donc e bɛ se ka weleweleba dakan jumɛn de fɔ nafa la ka ɲɛsin musolakaw ma parce que ne yɛrɛ famana ka kunfukɛla musoman wala a ye ko nin ye a dantigi dɔ ye ko cinquième dan wa quatrième dan ne famana k'a ye kosɛbɛ ka dɔgɔ ka dɔgɔ wala inshallah wala nin ɲininkali diyara n ye bon arts martiaux kɔnɔ muso dɔw n m'a jateminɛ ko muso ka fɛn fɛn kɛta don quoi unhun, k'a sɔrɔ nin unhun, muso ni cɛ bɛɛ dama ka kan arts martiaux la unhun, mais a kɛcogo dɔw bɛ yen Mhm. différence bɛ yen muso ni cɛ cɛ yen kosɛbɛ o ye mɛtiri ka faamuya cogo kalan cogoya faamuya de ye unhun, mais taacogo dɔ bɛ yen n'i bɛ cɛ ni muso ni gosi berekilan o yɔrɔ in na unhun, bon o yɔrɔnin bɛ muso sama ka bɔ a kɔnɔ dɔɔnin kosɛbɛ o ye kalan ye kɔmi an bɛ kuma ɲɛfɔ yɔrɔ la an tɛ pratique yɔrɔ la n'an bɛ pratique n'o yɛrɛ la sisan minnu b'a fɔ u b'a fɔ sinamuso yɛrɛ ne yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ an ka saliba la mɔgɔ min yɛrɛ ne sen fili bolo fili tun an da dɔn muso de tun a tɔgɔ b'i kɔnɔ muso don a tɔgɔ ko e ale de ye ne ka di fɔlɔ jira na an ka saliba la ne tɛ se k'a fɔ ko muso tɛ se ka entraînement kɛ dɛ bon a nafa fɔlɔ fana ye jumɛn muso o muso bɛ yen k'i yɛrɛ di entraînement ma furu ye garijɛgɛ de mɛ cɛ caman de bɛ siran u ɲɛ cɛ man ka siran u ɲɛ parce que i bɛ taa a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'o kalan fo ka se noire ma i bɛ taa a sɔrɔ faamuya min b'a la n'a donna furuso kɔnɔ cɛ bɛ k'a bila yɔrɔ min na siran a ɲɛ na a bɛ taa ye jɛna na komi siran jaa siranɲɛfɛn tɛ mɔgɔ muso bɛ taa dɔrɔn ka se noire o y'a sɔrɔ ladamu farala ladamu de kan o ye nafa fɔlɔ nafa filanan ye jumɛn ye i bɛ taa a sɔrɔ hali bangeyɔrɔ la bange bɛ nɔgɔya muso ma ye kan ka wupere an ka kata a mɔgɔ muso bɛ arts martiaux ko ko tɛ muso o muso bɛ arts martiaux kɛ bangeyɔrɔ la bange bɛ nɔgɔya a ma donc olu n'a ɲɔgɔnnaw muso kana siran entraînement ɲɛ bɛɛ dama ka kan a la mɛ a y'i don entraînement mɔgɔ mɛ mɔgɔ min bɛ yen ko mɛtiri min ka faamuya man bon k'a bɛ ka kɛ cogo la min ni entraînement yɛrɛ muso ka kan ka cogo min na o tɛ ti kelen ye a lajɛ i k'o kuma se yɔrɔ la a tigi kan ka bilasira yɔrɔ min na k'a ɲɛfɔ mɛtiri dɔn b'a a mɛtiri tɔgɔ bilasira donc an bɛ ka wele da muso bɛɛ bɛɛ bisimilalen don entraînement kɛ yɔrɔ la inshallah Allah ka faamuya ko ɲuman na rabi sinon k'i ka kuma in sɛbɛntiya mɛtiri Bob shotokan mɛtiri ba don il est 9e dan ale ye stage dɔ kɛ janvier janvier awɔ voilà a ye nin kuma fɔ yen k'a jira k'a fɔ muso o muso i bɛ pratique kɛ bange kɔni voilà o ka nɔgɔ i bolo voilà fo ni i y'a triché voilà donc an bɛ foli belebele ba la san n'ala jɛma foli la yɛrɛ ka mɛtiriba don n ala ka jɛ donc o kɔfɛ mɛtiri e ko ko ni muso min ye pratique kɛ a ɲɛma yɛrɛ yɛrɛ mhm. n'a ma triché mhm. ko furu bɛ gɛlɛya a ma mhm. komi aw minnu ye mɛtiri kɔrɔbaw ye aw ma se ka e, solisɔn dɔ sɔrɔ k'o sigi sen kan walima n'a sɔrɔ a b'o solisɔn kan e, pour que parce que mɔgɔ b'a fɔ ko e, mɛtiriw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ko ɛlɛfu tɛ se ka muso ninnu furu k'u bɛ siran mɛtiriw ɲɛ n'a sɔrɔ aw bɛ se ka labɛn dɔ kɛ pour que ka se ka plateforme dɔ sigi sen kan n'a ye k'a fɔ furu bɛ fɛ ka gɛlɛya min ma a bɛ sensibilisation kɛ ka se ka o di mɛtiri dɔ ma kɛrɛfɛ ou k'o di élève dɔ ma donc n'a sɔrɔ a b'o baaraw la walima ou n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na pour que lajɛlibaga dɔw faamuyali sɔrɔ a la. Vraiment nin ɲininkali diyara n ye parce que ko o ko bɛ yen k'a ma se ka sigi sen kan bɛɛ ka bɔ a kalama mais n'i girinna k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ a ye nin fɔ bon an dun ma se k'a yɔrɔ ye ten. sinon yani yɔrɔ fɔ an b'a labɛnw na sisan n y'a ye mun na mɔgɔw bɛ ka siran muso antɛrɛmakɛla ɲɛ mais est-ce que ni a ɲɔgɔnna élève dɔ fana y'a ta est-ce que o na siran a ɲɛ wa est-ce que o b'a dɔn sali kɔnɔ donc an b'o labɛn de la ka association dɔ sigi min bɛ se ka hakili to musow la yɔrɔ in na furu n'i y'a sɔrɔ muso bɛ ka sali k'a sira furu ye donc an k'a lajɛ k'a di antɛrɛmakɛla dɔ fana ma donc n'u dira ɲɔgɔn ma a ka ca a la fɛ mɔgɔw ka siran siran n'u y'a ye u b'o bolo don i b'o la an b'o labɛn na hali ne ka saliw la mɛtiri mutar sibi depuis new york an b'a yɛrɛ fo a bɛ n dɛmɛ hakilina na kosɛbɛ baara in kɔnɔ a bɛ n encourager a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ an b'u bɛɛ fo tunkaranke fɛn fɛn bɛ mali kɔkan

N'i y'a ye anw y'an ɲɛ- yan sɔrɔ ka na sigi yan bi o sababu y'an ka grand maître ninnu de ye. kosɛbɛ bon an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ fewu kosɛbɛ minnu fɔ bi an ma ɲinɛ o kɔ kosɛbɛ hali se wɛrɛ t'an ye ka ko ye n'an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan an b'u waleɲumandɔn ka foli bila o la kosɛbɛ mali kɔnɔ bi arts martiaux la ani mali kɔnɔ i bɛ t'a ye bɛn yɛrɛ dɔ bɛ ka don kɔkanmɔgɔw ni mali kɔnɔmɔgɔw cɛ sisan n'o ye gurupu ko in ye diaspora bɛ yen a kɛra sababu ye mali mɛtiri caman b'a kan kɔkan jamana caman mɛtiriw b'a kan in ne yɛrɛ fana b'a kan donc ne yɛrɛ faamuya sɔrɔ gurupu yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ i ye mɛtiri mutari sibi min fɔ nin mɔgɔ cɛsiri don ani mɛtiri minnu ka foli b'u ye kɔkan mɛtiri bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɔrɔ nin foli kɔnɔ ani mali kɔnɔ ka foli bɛ grand maître bɛɛ ye vraiment baara ninnu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an seko ye dɔmɔ min ye an k'o kɛ ɲɔgɔn ye maintenant ni bɛɛ y'i seko kɛ i b'a ye a bɛ yɔrɔ min na a bɛ bɔ o yɔrɔ la mais n'an ma ɲɔgɔn bolo minɛ f'an ye ɲɔgɔn sen minɛ an tɛ taa yɔrɔ la mais ne yɛrɛ nisɔn ka di kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati laban ninnu na hasidiya ani ɲɛngoya min tun bɛ arts martiaux ni ɲɔgɔn cɛ camanba de bɛ ka bɔ a la hali n'a ma ban camanba bɛ ka bɔ a la n'o nɔgɔyara fɛn o fɛn na fɛn bɛ taa ɲɛ donc o b'a jira ko jigisigi de bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn folikan laban laban kɛrɛnkɛrɛn min b'i bolo ka ɲɛsin hali i yɛrɛ ka denbaya ni kanuɲɔgɔn ma alhamdulillahi nin diyara n ye kosɛbɛ

min y'o se i ye bonya min ta k'an sɛgɛrɛ o de ye an se yan donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'an ka kuma min fɔ ko i ma faamuya sɔrɔ yɔrɔ min na o t'i ka faamuya sɔrɔ a bɛ ne o bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka dɔnni cogoya ye mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn ne ye min fɔ a bɛ se ka kɛ caman ye tiɲɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ bolo tiɲɛ t'u ye mais o bɛɛ n'i ka faamuya ye mais n ka dɔnni dan n ka dɔnni dan ye fitinin min ye bamanan n'o de ye mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn donc an bɛ bɛɛ fo k'a daminɛ ka gramɛtiri minnu bɛ yen n b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn an ka tasiko mɛtiriba mɛtiri abulu sumaworo n b'a fo ka segin ka mɛtiri ka foli ka mɛtiri silimo de sosogo ani mɛtiri siniwa dara k'an ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo bakɔrɔbabugu vraiment n'i y'a ye ko an bɛ arts martiaux kɔnɔ bi

Kosɛbɛ fo k'u ka foli kɛ nin kɛnɛ kan Ala ka jɛn Ala k'an n'o sara aami aami awaa an yɛrɛ bɛ sira la ka taa bakɔrɔbabugu la fo k'an an an ɲɛ sigi dɛ ni Ala ni ŋala sɔnna technicien bɛ sira la ka taa baasi foyi t'a la Ala ka jɛn amiina rabi donc an bɛ bi sigi an b'a a ɲɔngiri yan Bulacom TV filɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba nin kun ye aw ka e jɛmukan ye min bɛ wele ko jɛmukan min bɛ wele ko Bulacom boloɲa donc bi sigi la bayi bubakari bɛrite ale bɛ sigi ne numan fɛ a ma kɛnɛ sɔrɔ an b'a fo k'an ka jabaranso ɲɛmaa fo dan tɛ foli min na donc ka nimoro d'aw ma toujours ni min b'a fɛ ka kɛ sponsor ye ou bien ni min b'a fɛ ka kɛ partenaire ye i b'an wele nimoro min na 60 40 97 62